ansari la sagoya tile tan n'a ka di ye ayiwa tile tan dɔrɔn ayiwa sago kɔnɔ yan ansari yɛrɛ la ka gɛrɛ ansariw kɔnɔ ansariw la u bɛ zikuru kɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen u bɛ wazulu kɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen wa ansari yɛrɛ wa a pirizi yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a dɔnni bɛ bɔ yɔrɔ min na ni ka mɔgɔw lafaamu a na n'i sera yen semaine kelen a banna walayi ansariw bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ansariya kuma bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ wa i bɛ se ka dɔ fɔ o yɔrɔ la n m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ sagoya tari m'a faamu o la mɔgɔ si tɛ ansariya kɔnɔ bi ayiwa ko mɔgɔ min bɛ dunan ye bɛɛ b'i ka ayiwa ansari yɛrɛ laɲini dɔn o la mɔgɔ si kana sɔn ka e yɛrɛ kɛ dunan ye ansari kɔnɔ hali bi n b'a fɛ ka mun fɔ sisan n b'a fɛ ka fɔ ansariw yɛrɛ sigilen don fɛn minnu kan an ka janni to a la i n'a fɔ fulakɛ da sera yɔrɔ min ma zikuru yɔrɔ a ye janni to zikuru la ansari sigilen bɛ zikuru kan dɛ ansari sigilen bɛ zikuru kan wa karamɔgɔ ye zikuru d'a ma a m'a d'a ma a yɛrɛ kun fɛ olu ye serifow de ye n'i y'a sɔrɔ olu bɛ fɛn fɛn di mɔgɔw ma wa o ni dili ka kan karamɔgɔ ma foyi d'an ma alikurana kɔ o de y'an ka sinsinbere ye o de y'an ka kɛlɛkɛnan ye f'an ka janni to nin yɔrɔ in na dɛ o de kama sanga ni waati bɛɛ ne b'a fɔ n'a bɛ na zikuru la a ye janni to a musow la a ye tugu muso a ye musow tugu a yɛrɛ la ka na zikuru yɔrɔ la a ye denw tugu a yɛrɛ la ka na zikuru yɔrɔ la baaraden minnu b'aw fɛ a y'a tugu aw yɛrɛ la ka na zikuru yɔrɔ la a kana bɔ ka denmisɛnw to sokɔnɔ yɔrɔ la fɔ ni degun nana don min parce que don bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye et puis mɔgɔ tɛ se ka heure sɔrɔ c'est à dire zikuru waati sɔrɔ waati bɛɛ tuma dɔ i bɛ se ka na retard la o bɛ se ka kɛ mais ka kɛ e ka taabolo yɛrɛ de mm. e kelen de bɛ ye zikuru la i muso tɛ ye den tɛ ye marabaga tɛ ye mm. zikuru la wa tuma dɔ ni e y'i yɛrɛ bila balansi kan k'a filɛ i bɛ t'a ye e yɛrɛ est ce que c'est à dire e ka ɲi ka jɔrɔ n'i yɛrɛ ye quoi miiri dɔ kɔ walahi taasi dɔɔni walahi mɔgɔ ka ɲi ka kasi nin kama mm-hmm. parce que ala ko bɛ kɛ fan min na ni e bi o yɔrɔ la mm. wa e ka denbaya n'i ka maramaw t'o fan fɛ mm-hmm. est-ce que a tɛ mɔgɔ kasi wa est-ce que a tɛ mɔgɔ jɔrɔ wa o de kama ne b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ a ye jija ni an fɛn fɛn bɛ yan n'an ko an bɛ na n'an musow n'an denw ye est-ce que donyɔrɔ bɛ sɔrɔ yan wa donyɔrɔ tɛ sɔrɔ wa an hakili hakili to zikuruko in na kosɛbɛ o la hali bi ala ka ɲɛtagaw d'a ma ala ka wasaw d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka diɲɛso tigɛ ala k'a nɔgɔya an ka lahara ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ayidara min a sɛki sɛrifu usumani madani ayidara walahi an bɛ karamɔgɔ ayidara fo an b'a fo an b'a barika da dan tɛ barikadali min na dan tɛ foli min na k'a fɔ ala ma ko i ni ci nin karamɔgɔ cɛ in c'est-à-dire nin karamɔgɔ cɛ in i t'a mujiza n'a kabako dɔn fo n'a y'a sɔrɔ ni e yɛrɛ kalannen don n'i kalanna ka don an ka tafsiriw la ka don tafsiriw la ka tafsiriw sɔgɔbɛ k'u sɔgɔbɛ k'a fɔ ko i bɛ tiɲɛ de ɲinina n m'a fɔ n'i bɛ parti defan na dɛ i bɛ se ka basu kɛ kurana lajɛ ka kurana tafsiriw lajɛ ka parti defan kɛ nka n'i bɛ basu kɛ ka tiɲɛ de ɲini tiɲɛ min bɛ mɔgɔ se ala ma walayi n'i tora tafsiri tafsiri ni basu daminɛ na walayi a b'i kɛ i n'a fɔ i ɲɛ bɛ karamɔgɔ ayidara sigilen na i gɛrɛfɛ parce que i da bɛ se kuma o kuma ma i ka basu bɛ se tiɲɛ ɲinini fɛn o fɛn ma i bɛ taa sɔrɔ nin cɛkɔrɔba sanuma in da tɛmɛna bɛɛ kan ala ka jɔn ye e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ tuma dɔ yɛrɛ nin yɛrɛ c'est-à-dire nin tan ta waati jumɛn de ka nin bɛɛ kalan yɛrɛ karamɔgɔ ayidara an b'a fo an b'a barika da ka ala yɛrɛ tando sinon karamɔgɔ ayidara bɛ na yɔrɔ waati min na a na waati kɔni a nana ka na taa sɔrɔ mun bɛ yen a nana sɔrɔ karamɔgɔw karamɔgɔw ye sɔnni bɔ ka ɲinw bɔ ka sɔnni bɔ ka ɲin bɔ u kɛra waraw ye ka mun kɛ sisan ka kurana minɛ ka kurana foroki ka kurana ayaw foroki k'u foroki k'u bila saya ni ɲɛnamaya cɛ parce que waati min na karamɔgɔ ma na an ma foyi dɔn karamɔgɔw la ka nasi sɛbɛn dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma ka wari minɛ u kun o kɛbagaw de an kun ye olu ta karamɔgɔbaw ye an tun ye olu de ta waliyuw ye n m'a fɔ baara ɲuman tɛ n'i y'a ɲɛdɔn k'a kɛ kɔni baasi foyi t'a la o karamɔgɔ min a tun bɛ fɔ min ma n'i y'a kɛ a la sɔgɔma yanni wula fɛ k'a b'a bɔ i la olu de tun bɛ waliyu ye o don tile ma u karamɔgɔ maafagalaw olu de bɛ waliyu ye ala sɔnna ala ye nin cɛkɔrɔba sanuma in ci ka na anw fɛ ka na bɛn an ka tile ma a nana ka na sɔrɔ o ye kurana aya min foroki k'a bɛɛ magaya k'a bɛɛ bila saya ni ɲɛnamaya cɛ kurana aya waa wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani duuru i bɛna fɔ nɔ wɔɔrɔ o tɛ wa o ye waa wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani duuru o ye o bɛɛ foroki k'o bila ɲɛnamaya ni saya cɛ kɔrɔ di mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya ni saya cɛ o bɛ se ka fɛn dilan wa ɛn o bɛ se ka fɛn dilan wa o ye kurana aya bɛɛ tafsiri k'a bɛɛ tafsiri a ɲɛ jugu kan wa silamɛya ka tila ka munutugu a ɲɛjugu kan a tɔ yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ dɔɔnin mɔgɔ yɛrɛ tun na taa fan dɔn yɛrɛ la tugun tiɲɛ kun ye min ye tiɲɛ kun tununa ka ban walahi o ye mun kɛ sisan kurana aya kelen bɛ yen o y'o dasi ɲɛnama k'o magaya k'o bila saya ni ɲɛnamaya cɛ ka sɔrɔ k'o don kasanke la k'o datugu sisan o y'o datugu waati min na o ye mun kɛ o taara kaburu sogoni k'o don u bɛ kaburu sɔgɔ k'o don waati min na ala ko ayi kurana aya dɔ tɛ su don dɛ o ye minnu magaya k'u bilesi n bɛ dɔgɔtɔrɔcɛ wele ka na a bɛna nin kurana aya waa wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ in a bɛna pikiri k'a bɛɛ la k'a bɛɛ kɛnɛ ka nifakini ni episi d'a ma k'a bɛɛ kɛnɛya a bɛɛ bɛ segin a nɔ na i n'a fɔ n y'a di kira ma a bɛɛ kun ka kɛnɛ cogo min na a bɛɛ bɛ segin ten wa a bɛɛ bɛ waleya i n'a fɔ kira tile la u tun bɛ waleya cogo min na karamɔgɔ ayidara nana a ye mun kɛ sisan aya min o y'a su don kurana aya waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ na min o y'a su don a taara o de wɔgɔbɛ sisan ka bɔ o ye jumɛn ye a fɔlɔ n tɛ fila fara ala kan a filanan n tɛ jɛnɛya kɛ a sabanan n tɛ sonyɛni kɛ a nanan n tɛ n den faga a duurunan n tɛ namara kɛ n bolo kɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ a duurunan a wɔɔrɔnan kira mamadu y'i bila baara min na n b'a kɛ o min ye bayiatuli isilamiya ye o y'u kolokolo k'o don kasange la k'o datugu pewu hali da tɛ se u ma walahi kurana aya in n'i y'a fɔ karamɔgɔ caman a bɛ kɛ i n'a fɔ sabati a kuma a kuma sɛbɛ kuwa a bɛ kɛ i n'a fɔ a kuma sɛbɛ billahi karamɔgɔ nana ka na nin kurana aya in de sama ka bɔ ni k'i bolo dɛrɛ a kan a y'i bolo sinsin a kan waati min na a y'a sen fila turu duguma ko seli tɛ silamɛya ye ka kurana aya in to a bolo a ko seli tɛ silamɛya ye a ko jɔn ko nkalon don a y'o fɔ waati min na karamɔgɔ minnu bɛ ka ɲin ni sɔnin bɔ o girinna ka da karamɔgɔkɛ in kan k'o b'a senkɔrɔma cɛ dɔw taara bi u binna dɔw ɲɛ tigɛra karamɔgɔcɛw wulu wulila wulu ye baya kɛ dɔw tugu nana hali bi dɔw b'a kɔfɛ ka sɔrɔ ku ni kun t'a fɛ mɛ minnu mako sara ala ko minnu mako sara ala ko minnu ka sigiyɔrɔ bɛna taa bɛn janama ma hali bi olu ma labɛn fɔlɔ mɛ mɔnɛ de bɛ don olu la sanga ani waati bɛɛ karamɔgɔ Ayidara ko la kɔsegin t'a la ɲɛtaga de b'a la wa olu de ta cana karamɔgɔ Ayidara y'a bolo nɔrɔ kurana aya in na karamɔgɔw nana k'u b'a bolo sama ka bɔ kurana aya in na faamaw olu y'a don kaso la ka sɛgɛn k'a bolo nɔrɔ to kurana aya in na karamɔgɔ b'o le fɔ a ka kuma na sanga ni waati bɛɛ ko n'i tɛgɛ bɛ ala tigɛ kana sɔn k'i tɛgɛ bɔ ala tigɛ dɛ n'o tɛ n'i tɛgɛ don mɔgɔ mɔgɔ tɛgɛ su mana ko dugu mana jɛ karamɔgɔcɛ a b'a bolo puruti ka bɔ i bolo karamɔgɔcɛ i bɛ taa ji woyo fɛ ala tɛgɛ minɛ o b'a bɛɛ bɔ walahi

dɔw bɛ jaabi sabu ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ kan yan i bɛ taa sɔrɔ dɔw an bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɛ ala ko la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɛ limaniya na an bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɛ yafa la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɛ karamɔgɔcɛ ka ko to ala ta la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɛ parce que ala bi an bɛɛ danna danna yan bɛɛ dana dana bɛɛ bi dana dana wala min ka surun ala la a bɛ se ka kɛ o kama don an ka dugawu bɛ se ka jaabi mɛ dɔrɔn an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn ala welela fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o ye tubi de ala welela fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini fɛ o ye tubi ye n'i tubira ka kɔsegin kɔfɛ ka ala wele i ka dugawu bɛ jaabi ka maa maa n'i tubilen tɛ maa maa n'i ma kɔsegin kɔfɛ e dun b'a fɛ ala k'i ta kɛ k'a sɔrɔ e ti ala ta kɛ la aa i bɛna mɛn munumunu na dɛ a ye sabari a ye ɲɔgɔn ta kɛ n'a ye ɲɔgɔn ta kɛ an ka ala ta kɛ walahi ala b'an ta kɛ ala kira ye o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko cogo di allahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi tant que n'ele kɔni jɔlen bɛ yen i ka wuli ni i wuli ka jɔ bɛɛ o de ye ka ka i sigi ɲɔgɔn i taama ɲɔgɔn i kanu ɲɔgɔn i silama ɲɔgɔn tant que n'e ka wuli ka jɔ ye u ka dɛmɛ ɲɛɲini de u bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo di u bɛ se ka dɛmɛ cogo di a bɛ se ka bɔ a ka degun la cogo di a bɛ se ka kɔrɔta cogo di tant que n'i bɛ maa min ka hakilila la i ka da la k'a fɔ e ka ko dilan bɛ ala yɛrɛ bolo sisan ala yɛrɛ de bɛ e ka ala bɛ ala sen bɛ e yɛrɛ ka hami min b'i la dɛ ala yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ sen bɛ e yɛrɛ ka hami dilan na sisan parce que ele jɔrɔlen don ni dɔ ka degun wulili de degun min b'i la wala ala ko ne yɛrɛ bɛ na a wuli sabu ka da kan e bi mɔgɔ wɛrɛ ka degun de bɛ ka e degun donc degun min bɛ e la ne yɛrɛ bɛ ala bɛ nin wuli wo an ka hakili to nin yɔrɔ nin na kosɛbɛ hasan basiri a tun bɛ dugu min na a tɔgɔ ko basiri hasan don dɔ a taara dugu kɔnɔ a b'a la ka munumunu abu ishaq u taara ka taa hasan basiri ye a ko hasan basiri a ko ala subahanahu wa taala ko ud'uni astajib lakum a ye ne ala wele ne bɛna aw jaabi ko mais anw b'a la ka ala wele sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mais hali bi foyi ma dilan an bolo an b'a la ka ala wele sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ko mais nka foyi ma jaabi anw bolo fɔlɔ an ka laɲini ma sɔrɔ an ka hajuw ma se ka dilan an mako bɛ wari la wari ma sɔrɔ an dɔw mako bɛ musoko la u ma se ka ɲɛnabɔ dɔw mako bɛ foroko la peut-être dɔw u ma se ka ɲɛnabɔ dɔw mako bɛ ayiwa dujɔko wɛrɛ u ma se ka ɲɛnabɔ dɔw mako bɛ bolifɛnko rɔ u ma se ka ɲɛnabɔ dɔw mako bɛ ayiwa u b'a fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa min ni yan tɛ kelen ye o ko si ma se ka ɲɛnabɔ a ko yala ko mun b'o kɛ a ko i bɛ taa sɔrɔ k'o bɛ kɛ ni koɲa koɲa tan de ye koɲa tan bɛ yen ko ni o koɲa tan n'o ye sigiyɔrɔ sɔrɔ aw dusukunw na n'olu koɲa tan kɔni ye sigiyɔrɔ sɔrɔ aw dusukunw na o ye hijabu ye aw ni dali masa cɛ aw ka dugawu ti jaabi koɲa tan n'o sɔrɔla mɔgɔ o mɔgɔ dusukun na hijabu bɛ i ni ala cɛ i ka dugawu ti jaabi n bɛ nin fɔ i ye dɔrɔn i ka sɔmi dɔrɔn k'a dɔn i bɛ baara min na baara lankolon tɛ ala wele min baara lankolon tɛ nka fɛn minnu b'a tiɲɛ i k'i janto o la al awali a fɔlɔ min bɛ hijabu ye mɔgɔ ni ala cɛ i bɛ ala wele ni kasi i ka ala wele ti jaabi a fɔlɔ o ye jumɛn de ye karamɔgɔcɛ b'a la k'a lanana o ye ko arifutum Allah wa lam tudi haqqahu aw ko a ye ala dɔn k'a sɔrɔ ala ka hakɛ min ba aw kan a bana ka ala ka hakɛ di mm. ne ko fisabila fisabila a ko cɛ fisabila di yɛrɛ ko a cɛ nin bɛ han mm-hmm. ko a kɛra baara y'an bolo ko mɔgɔ bɛna si bɛɛ ban nin na a ye ɲininkali kɛ bani kabi anw yɛrɛ baara in daminɛ mɔgɔw bɛ olu samana ka bɔ baara in na fo u bi wele da dugu kɔnɔ ko wari bɔ ka ca u fɛ ka tɛmɛ sababu kɛra olu bɔkun ye mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ u ma bɔ dɛ nka olu de da ka ca hali ka tɛmɛ kɔnɔni kumakan kan ye u da bɛ pɛlɛ pɛlɛ pɛlɛ pɛlɛ fan bɛɛ dɔnni ko nin kɛra ten dɛ dɔnni ko nin kɛra ten dɛ mɔgɔ ye min ɲininka u bɛna dɔ fɔ mɔgɔ ma min ɲininka u bɛna dɔ fɔ mais kaba an bɛ yen minnu bɔra o ye mobili joli san o ye moto joli san
ɛn a kelen yira min sera ka min kɛ mais an tɛ yan wa don o don Ansar aw b'a la ka nɔbɔ kɛ ko sigi tɛ yen dɛ saya de b'an bolo wari ka bɔ nin baara in na walahi saya de bi an bolo samani ka bɔ nin baara in na karamɔgɔ Hayidara ka nɔfɛ tuguli kɔni saya de b'an bolo wa ka bɔ a la n'o tɛ ko sɛgɛn tɛ wa farifaga tɛ mumuni cɛw fɛ mumuni musow fɛ kɔni n kan bɛ aw de ma aw ye ala dɔn ka ala dɔn mais ala ka hakɛ ko a bana ka ala ka hakɛ di an ka jija ala ka hakɛ an ka jija k'a di ka ala bato an kana fila fara ala kan o ye ala ka hakɛ dɔ ye dɛ fila farabaliya o ye ala ka hakɛ ba ye a ka jɔn kan ɛ a y'o ba kɛ kaban ko a tɛ fila fara ala kan ala ka sokɔnɔmɔgɔw a janto ala ka sokɔnɔmɔgɔw la n'an ma janto ala ka sokɔnɔmɔgɔw la o kɔrɔ de ala ka hakɛ b'aw kan hali bi ala ka sokɔnɔmɔgɔw ye jɔnw de ye misikina ni yatimaw ni firiyamusow falatɔw nin bɛɛ ye ala ka sokɔnɔmɔgɔw de ye a hinɛ u la a hinɛ misikinaw na ni ala ka diinɛ bi bin yɔrɔ min na a y'a sankɔrɔta o ye hakɛ ye min b'aw kan a ye ala ka diinɛ sankɔrɔta Hasan Basiri ko tant que ni aw ma se k'o jɔyɔrɔ fa o kɔrɔ de aw dusukun fagara aw dusukun fagalen don dusukun fagara n'a ye ala wele ala tɛ se ka aw ka dugawu jaabi mm. sabu ka d'a kan ala ka hakɛ ko a ma sara tari ma faamu a thani a filanan o ye juma ye mm. a ko qara'atum alqur'ana wa lam ta'amalu bih

an kun bɛ kuranna aya caman ye ko seyidina umaru ye nin kɛ seyidina usumani ye nin kɛ a kayibara kɛlɛ don ko seyidina usumani ye bamuru joli di ko uhudu kɛlɛ don ko seyidina umaru ye so joli di an tun b'o dama de ye kisa kitabuw la an kun m'a dɔn jaga hali bi a bɛ se ka paratike an kun sigilen bɛ dɔrɔn ko arabuw ka misiri jɔ yan fɛ yen dɛ arabuw ka dɔgɔtɔrɔso jɔ yan fɛ yen dɛ arabuw ka mun kɛ yan fɛ yen dɛ anw kun sigilen bɛ ka alijinɛ ko kɔni to olu de bolo karamɔgɔ ayidara de nana ka na an bolo don ka kuranna aya minnu sara ni k'u lakunu ka sɔrɔ ka kuranna ayaw bila baara la n'an b'a la ka baara kɛ wa anw ye baara kɛ ni kuranna ye dɛ fo ni ansari min k'a yɛrɛ janfa hmm. o la a ye baara kɛ ni kuranɛ ye baara kɛ ni kuranɛ ye hmm. eh, n'o tɛ foyi kun tɛ karamɔgɔw bolo dɔrɔn k'a sɛbɛn dɔrɔn ka nasi bɔ dɔrɔn ka sɛbɛndenw bɔ k'a di mɔgɔw ma ayiwa ka kuranɛ cɛ dɔrɔn ka taa nisɔngoya yɔrɔw la hmm. ka taa a papiye fara fara u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn min tan ka sigi ko ayiwa a kɛra ten a donna ten ka dɔ don alijɛnɛ na karamɔgɔ cɛ e min kɛra nafolotigi u bɛ e don alijɛnɛ na kɛnɛjalan kan k'a sɔrɔ u b'i jɛnɛya muso dɔn wa i y'i nafolo sɔrɔ cogo min na u b'a dɔn i bɛ misiri jɔ i ti taa misiri la u bɛ tila k'i mankutu k'i don alijɛnɛ na kɛnɛjalan kan karamɔgɔw ka baara kun ye o de ye hali bi dɔw yɛrɛ ka baara don o tuma an ye kuranna kalan an ma baara kɛ ni kuranna ye silamɛw a k'a to an ka baara kɛ ni kuranna ye k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ n den fa n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ kira mamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ o ye kuranna waleyali dan ye paseke cɛw de b'a kɛ mm. bilahi cɛw de b'a kɛ n'i kɛra jitɔ ye karamɔgɔcɛ ni nin fɔra nin bi sadi sadi e jugiri fila bɛɛ bɛ kumanse ni ka maga maga mɛ mumini tɛ siran bilahi mumini tɛ siran o la an ye baara kɛ ni kuranna ye dɛ a k'a to an ka baara kɛ ni kuranna ye hasani basiri ko n'an ma baara kɛ ni tanke n'an ma baara kɛ ni kuranna ye ko a ka da la ko hijabu da aw dusukun na ko aw bɛ ala wele ka sigi ko a ka dugawu ti jaabi a ko nin koɲa fila in ko a ka hakili to o la a sabanan o ye jumɛn ye an tɛna se k'a bɛɛ fɔ waati fɛ deja ayiwa an karamɔgɔ ye dɔɔnin kɛ sekeretɛri ye dɔɔnin kɛ inshallah an tɛna se ka caman ta paseke